awuzubilayi mina sayitani rajimi nɛgɛ kanɲɛ mugan ani kelen o ye sanga fu sɔrɔ an ka kumaso kɔnɔ o sanga kelen de bɛ jamana ɲɛmaa ibarahima bubakari keyita ale ka kɔndɔrɔn sanfɛ o sanga kelen de bɛ ministre de la justice maître konate ale ka kɔndɔrɔn sanfɛ foli ani tantuli k'a di bama ɲare sigida gale ka taa se a wɔɔrɔnan ma maa maa bɛ nin waati in na kɛ n'an bɛɛ ba maliba kɔnɔ magoɲɛ ci la mali sinankunya dugu n'an ka dumuni kɛ dugu jatigiya dugu mali ale ni bɛɛ lajɛlen bɛ kun ayiwa ka aw ladɔniya k'a fɔ aw sɔgɔlen don aw ka arajo mandi na eh, n'o ye maliba FM ye mali kura yeelen kura hakilina kura min n'a kan ka don maliden bɛɛ lajɛlen kunkolo la hakilina in tɛ dɔwɛrɛ ye ko min ni a bɛ senna kabini lawale fo ka taa se fo bi ma n'i bolo ɲɛsin maa min ma k'a kan ka yɛlɛma u b'a fɔ a y'a to yen a y'a to u bolo yɛlɛmacogo tɛ a la n'i taara jan fɛ yen jan b'a fɔ ko poli tɛ se n'i taara poli fɛ yen o b'a fɔ ko jan tɛ se k'o de kan ka bɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen hakilina na ko maliyɛn kan ka baara kɛ ka fasodenya k'o bila bɛɛ lajɛlen sanfɛ jamana kanu k'o don maliyɛn bɛɛ lajɛlen dusukun na k'o sigi maliyɛn bɛɛ lajɛlen hakili kɔnɔ i kɛra faama ye i kɛra fantan ye i kɛra bolonkolon ye i kɛra dɛsɛbagatɔ ye i kɛra setigi ye ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen ni hakɛ kelen de ka kan sariya kelen de kan ka boli maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kan o la sanga a n'a ka waati o cɛ min ni o de nana maa dɔw fɛ hali ni o y'a sɔrɔ bi maa dɔw bɛ ka u lagosi u ka baara kɔnɔ cogo min na jamana in a ka to a bosobaw bolo cogo min na jamana in a ka to a dunbaw bolo cogo min na jamana in a bɛ dingɛ min kɔnɔ kabi san mugan dingɛ fo bi a b'o dingɛ min kɔnɔ ko a kan ka bɔ o kɔnɔ olu ye daba ta k'o tuma an ka bin siyɛn ni k'a bɔ i k'a dɔn k'a fɔ foro kɔnɔ nka bin a bɛ ka siɲɛ maa dɔw bɛ k'a tiɲɛ u kɔ ko wa découragement n'est pas malien ko olu tɛ décourager n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲina n'i kɛ o kan kɛlɛ siyɛnni ɲɛ la i bɛ laban i laban i b'a bila an ta an ta o laban ye bolincɛ ye o la u tɛ décourager su in na u nakun don ani abudul ɲangi maa t'a ko fɔ maa ye bilen hakɛ min ni a minɛna kunnafonidilaw la hakɛ min ni a minɛna diɲɛ sariyaba ka hakɛ min n'o fosira ka bɔ olu bolo k'o tuma ko u tɛ sɔn bawo ko n'i ye duga ye maa su kan fɔ duga bɔ an su kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina abudul ɲangi a bɛ kumaso kɔnɔ o tuma a bɛna kuma fɛn min fɛn min kan su in na ɛrɛfi labɔ yan ko taama min ni o kɛra a n'a da ma o la o kɔfɛ a n'a i ka dɔn k'a fɔ makan ko min ni hakilina min bɛ u la a n'a da ma o fana na o la a kan ka don ni fɔli min ye donsen min ye an b'a to tɛkinisiyɛn ko o di an ma o tuma sɔnni abudul ɲangi a bɛ don kumaso kɔnɔ

maliden cɛman ni a musoman k'a fɔ a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye ko an ni ɲankuma bi ye juma ye bi ye laharamadon ye dugawu ni dugawu jaabi ani bato don kɛrɛnkɛrɛnlen don alisamɛw bolo diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Bato minnu kɛra an bɛ dugawu kɛ ala k'u bɛɛ jaabi ala k'an jurumuw yafa ala k'an bila limaniya sira kan ala k'an haminako bɛɛ lajɛlen dilan n'an haminako tɛ maa wɛrɛ mago sali ye ala k'an sɔn labanko ɲuman na Ni ala ye fɛn o fɛn d'i ma n'a y'i jɛ labanko ɲuman na an balimaw a ma foyi d'i ma o kama hakilimaw ko fɛn bɛɛ bɛ a laban de bolo ni ala y'i kɛ nɛɛmatigi ye k'i kɛ nafolotigi ye k'i kɛ dentigi ye Ala y'i kɛ fangatigi ye nka n'i labanna laban cogo dɔ la i ka fangatigiya ni i ka waritigiya min tɛmɛna o dɔnni tɛ tuguni n'i kɛra limaniya jɔn ye a daminɛ a sera yɔrɔ dɔ la limaniya sira tilala i la i sara sa cogo wɛrɛ la i ye waati min kɛ limaniya la o nafa ka dɔgɔ nka ni ala y'i kɛ bolokolon ye i sara fɛntigiya la i bɛ sa waati min o b'a sɔrɔ i ɲinɛna i ye waati min kɛ sɛgɛn na o kɔ n'ala y'i kɛ filibanci ye i ka ɲɛnamaya daminɛ k'i laban limaniyatigiya la k'i laban mɔgɔ ɲumanya la o tuma i kunna diyara yarabi ala k'an sɔn kunnadiya la o kama fɛn bɛɛ b'a laban de bolo o la a bɛ fɔ jɔn i ka sira don ɲɛ don min i bɛ taga bɔ i ka denbaya kɔrɔ ka t'i di i danbaa ma o de y'i ka ko laban don ye o b'i sɔrɔ sira min kan an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ ta kɛ ɲuman ye o kɔnɔna la sa lamɛnbagaw mɔgɔ miliyɔn de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi minnu tulo bɛ nin kibaruya ninnu kumakanw na ka daminɛ bamakɔ maliba fm sɔrɔli ka gɛlɛn karicɛ minnu yɔrɔ ka jan na o caman bɛ yen minnu bɛ na dugu kɔnɔna fɛ ka jamukan in lamɛn fo ka ban ka segin u ka karicɛw la diɲɛ kɔnɔ continent in bɛɛ la u bɛ kunnafoni lamɛn youtube kan u b'a sɔrɔ telegramu kan an ka foli bɛ olu fana bɛɛ lajɛlen ye nin waati la an ka bi sujet a bɛ kɔrɔfɔ damadɔ kan an ka marisi kɔnɔ an tun ye fɛn damadɔ jira o fɛn damadɔ o ye laɲiniw ye laɲini fɔlɔ bɛ boli fɛn min kan o de ye k'a fɔ min ye an ka jamana a ye hakɛ dɔw de di an ma o hakɛw olu sɔrɔla demokrasi de kɔnɔ o demokrasi fana ma na ten gansan o demokrasi nana an baw olu joli bɔnni de la k'a fɔ ko u ka ban wajibi fanga la ko demokrasi ka na u denw ka kalanko ni baarako bɛ ɲɛnabɔ mɔgɔ si tɛ lasiran bilen k'a fɔ k'i hakilina ni fanga hakilina tɛ taga ko an bɛ démocratie kɔnɔ o démocratie ye loi dɔw droit dɔw garanti i n'a fɔ la liberté d'opinion mɔgɔ hakilina y'a ta ye o liberté d'opinion fana sɛmɛnen bɛ liberté fila la n'o dɔ ye

ka sababuya kɛ i hakilina ye o kɔfɛ mali constitution min bangena démocratie kɔnɔ 1992 o fana ye o hakilina kelen ka sɛmɛntiya ko jamanadenw ka droit don ka presse bila a ka hakɛ kɔnɔ ka laban démocratie hukumu kɔnɔ hali bi ka sariyaw labɛn n'o ye loi spéciale ye min bɛ jamanaden ka hakɛ kofɔ min bɛ presse ka jɔyɔrɔ kofɔ min bɛ journaliste kofɔ min bɛ journaliste ka se kofɔ min b'a dan kofɔ ni a ye dan tɛmɛ sariya kan ka bɔ sira minnu fɛ sariya in ye nin bɛɛ lajɛlen kofɔ

hali n'a bɛ fanga tɔɔrɔ o ye droit de ye fanga kan ka o droit jɔ jamanaden kelen kelenna bɛɛ ye ka tila k'a protéger kɔrɔ ye di mɔgɔ kana na se mɔgɔ ma k'a da a ka hakilina kan ni mɔgɔ sera mɔgɔ ma k'a da a ka hakilina kan fanga de kan ka wuli k'a tigi dɛmɛ minnu binna a kan ka olu kɛlɛ k'a bila a ka hakɛ kɔnɔ a k'a ka miirina fɔ hali n'a ka miirina man di fanga ye hali n'a ka miirina ni fanga ta tɛ kelen ye o de ye liberté d'expression o de ye liberté d'opinion ye o de ye démocratie sinsinberew ye c'est pourquoi penseur dɔw kumana u ye citation min attribuer Voltaire la faussement Zsi pa da kɔrɔ a bɛ se ka fu di mɛ zi bɛ batrazi ko bon po que fu p se de di ko kuma min bɛ bɛ ka bɔ aw da hali ni kuma in ni ne fɛla tɛ ne bɛ kɛlɛ kɛ ka hakɛ di aw ma po que aw ka fɔ foyi kana aw bali a fɔ la hali n'a mande ye o de ye libite dɔpyɔn ani libite dɛsɛpresi ye baritaw de kɛra wɔsijiw de bɔra joliw de bɔnna pour que jamana ka se nin stade la o kɔrɔ ko droit de liberté d'opinion ani liberté d'expression droit constitutionnel de don droit min jɔra constitution fɛ ka hakɛ di jamanaden ma kɛrɛnkɛrɛnniya la jamana kibaruya dila mali kɔnɔ sariya ko jɔnni ye journaliste ye mɔgɔ min taara journalistiya kalan a ekɔliso la a diplôme b'a bolo walima mɔgɔ min a ye université kɛ université diplôme b'a bolo a ka baara ɲɛsin bɛ kibaruya di ma a ye san kelen kɛ kibaruya ɲinini ani kibaruya jɛnsɛnni na o tigi ye journaliste ye o kuma o tigi ka ko bɛ minɛ min kɔnɔ o ye loi spéciale de ye ni o welela loi portant régime et délit de presse ni ni sariya sɔsɔra mun de kɛra jamana kɔnɔ D'abord jamanakuntigi n'o ye président de la République ye n'a sigira fanga la a b'a kalen ala ani jamanadenw ɲɛkɔrɔ ko a bɛ jamana constitution bonya a bɛ mɔgɔw wajibiya u k'a bonya a bɛ jamana sariya bonya a bɛ mɔgɔw wajibiya u ka jamana sariya bonya Comme président de la République, il n'a pas le don de l'ubiquité. O kɔrɔ ye di, a tɛ se ka ye fan bɛɛ fanga bolofara cayara o kama gouvernement bɛ yen a ye layidu min di jamanadenw ma miirina min b'a la jamana taabolo kama sariya latilenni kama mɔgɔw ka hakɛ tɔbɔtɔli kama Gouvernement bolofara cayara olu ka ɲɛsin o baara ma jamanatigi tɔgɔ la k'a dɛmɛ k'o baara ni layidu sabati président kalenna fɛn min na n'o ye constitution bonyani ni sariya bonyani ye a ko o yɔrɔ o bɛ to ministre de la Justice bolo a k'o baara latilen o ministre de la Justice o jɔyɔrɔ bɛ jɔnni bolo bi mali kɔnɔ o ye maître mamadu ismaël konatɛ o jɔyɔrɔ bɛ ale de bolo bi a sigira minisiriya in na a ka haminako fɔlɔ o kɛra mun ye o kɛra jamana sariya lanɔgɔli ye o kɛra hakɛw olu donni la gɛlɛ la ani tɔɲɔni ni binkanni a ka haminako fɔlɔ kɛra mun ye ka dankari kibaruyadilaw la ka dankari u ka sariya la ko a kuma kana fɔ o sɔrɔla mun fɛ o sɔrɔla ras bath ko kuma fɛ mɛtiri konate an da sera fɛn caman ma a daminɛ an ko a ma kabi seliba ma se n ko nin ko in a k'a lajɛ a kana taa ni nin ko in ɲɛfɛ an ka kuma hɔrɔnya fɔ an ka kuma silamɛya fɔ a bɛ nin ko min na a ka dan sira la dosiye minnu bɛ yen n'o ye jamana sonyɛbagaw ka dosiye ye i n'a fɔ ale yɛrɛ bɛ baara daminɛ wagati min a y'a fɔ cogo min ko jamana wari sonyɛnaw ka dosiye dɔ de kilasera a bɛ dosiye kɛmɛ saba ni kɔ bɔ o dosiyew la dosiye kɛmɛ ani tan ko o bɔgɔ de siɲɛna ka kɛ o kan cogoyaw la cogoya min n'a tɛ se ka faamuya ɲɛfɔ cogo t'a la a ko jamana kiri a tolilen don jamana kiritigɛlaw u ye kiri feere k'o kɛ jagokun ye a ko jamana bɔnɛna wari joli la nin na ko jamana bɔnɛna miliyari kɛmɛ saba ani miliyari mugan de la an bɛ yɔrɔ min na ko sisan peresidan ka miirina dɔ ye mun ye yurukuyuruku bɛ se ka kɛlɛ cogo min sabu peresidan yɛrɛ ko ko tolérance zéro o dosiyew bɛ yen o tɛ priorité ye mɛtiri konate bolo hami jumɛn b'a la o ye populisme ye k'a yɛrɛ su jamana na k'a yɛrɛ ɲaga k'a yɛrɛ madiya ko porozɛw bɛ n bolo porogaramuw bɛ n bolo n ye jamanajɔla ye o kama n bɛ n faso fɛ ko a ma se ala kalen na o ye kɛnɛkanko de ye ka taa sigi telew la ko désormais ko mali maa o maa bolo bɛ foroba baara la i kɛtɔ ka baara ta i y'a ta ka wari hakɛ min to i bolo o wari hakɛ bɛ dekilare N'i bɛ bɔ a la i bɔra baara la ka wari hakɛ min to kɔnti la i bolo o fana bɛ jateminɛ n'i ma sonyɛni kɛ a b'o kuma fɔli min na o waati kelen n'a y'a sɔrɔ baarakɛla don ko minisiri ɲuman don ale yɛrɛ ye baara ta ka se o don na ni hakɛ min ye ale fɔlɔ de tun kan ka misali di k'a fɔ ko ayiwa ne ta filɛ nin ye an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan ne sigi kuma o y'a sɔrɔ sariya in ma ko fɔ komi a hakilina bɛ yen sisan o tuma ne sigira fanga la k'a sɔrɔ nin wari hakɛ de bɛ n ka kɔnti la fo bi kuma ma mɛn a da o tuma mɛtiri mamadu ismayɛli konate a b'a dɔn sisan a nege tɛ maliyɛnw na a bɛ bɔ ni kuma dumannin dɔ ye k'a bɛ jama hakili munumɛnɛ n'o ye, a bɛ mɔgɔw sɔrɔ ka parfum fiyɛ a la n'o kuma ye, nka maliyɛnw ko a kɛ fɔlɔ dɛ an k'a ye. Kumaw bɛ kuma na bi, diɲɛ sera yɔrɔ min ma ani maliyɛn hakili dayɛlɛla ka se hakɛ min ma, nɛgɛnni kumaw a tɛ maa si hakili minɛ tuguni. O ma sira sɔrɔ. a bolila ka taa don an ka maaba dɔw kan k'u k'a fɔ perezidan ye ko perezidan kana ale bɔ yen ko baara sɛbɛnw b'a bolo ɛ n balimaw kabi mali sigira fo bi minisiri ma deli ka na ko min taara don maaba dɔ kan k'o k'a fɔ ko perezidan kana n bɔ yen ko baara sɛbɛnw bɛ n bolo porogaramu ɲumanw bɛ n bolo au lieu d'aller voir ka taa mɔgɔba dɔ nɔfɛ ko ŋaniya ɲuman bɛ n na e bɛ minisiriya la kalo joli e nɔ ma ye fɔlɔ o ye kelen ye yani i ka taa maaba dɔ nɔfɛ k'o k'a fɔ perezidan kan'i bɔ yen ko baara sɛbɛnw b'i bolo pourquoi e ma wuli ka se peremiye minisiri ma o min y'i ka shɛfu ye ka t'a fɔ minisiri ye nin porogaramu de bɛ n bolo n bɛna kiiri dilan ni nin dilan cogo ye an k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ peremiye minisiri ko k'i kan'a kɛ pourquoi e ma odiyansi ɲini président de la république fɛ araba o araba i ni perezidan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tabali kan conseil des ministres kɛnɛ kan e ma se k'a jira perezidan na vision de ne na ni projet de bɛ n bolo n bɛna kiiri saniya ni nin fɛɛrɛ ye jamanadenw bɛna nisɔndiya kiiri kɔrɔ ni nin chemin ye e ma se k'o jira perezidan na e bɛ boli ka taa i melenge maaba dɔ de la k'o k'i sutura o k'a fɔ ko perezidan kan'i bɔ yen ko i bɛna kiiri tilen An balimaw waati dɔw la adamaden bɛ kalan ani ka kɔrɔya nka n'i ye gari da ka fereke mɔgɔw ye ka fereke mɔgɔw ye n'i yɛrɛ ferekera la i kamana bɛ gan fo i bɛ taa kow kɛ denmisɛnninw tɛ ko min kɛ ne de y'e ta baara la n'i ka baara kɛ n ye kalo joli e ma na foyi jira ne na fo e bɛ boli ka taa ɛ ko ne ka mɔgɔ ne ka bonya dan bɛ maaba dɔ ka jamana kan e sɔmina ko dɔ la e bolila ka taa ko k'a fɔ ye ko k'a kana n bila ka bɔ baara la ko n bɛn'a dilan an balimaw a jigilatigɛ barika bonyana n ye nin yɛlɛ min kɛ yɛlɛ in kokɔrɔdɔnna n'a ye yɛlɛ in mankan mɛn a bɛ ji de bɔ a ɲɛ na ka fɔ ko jamana kiiri jamana kiiri jamana sariya o dira maa min ma minisiriya la n'o maa sugu de ye nin ye an balimaw critère jumɛn de kɛra pour que ka nin kɛ minisiri ye critère jumɛn o kama diinɛ ɲɛmɔgɔw ye kuma min fɔ ne ma lamɛn o kama n tɛna kuma a kan nka mɔgɔ caman y'a fɔ n ɲɛna ko diinɛ ɲɛmɔgɔw ye nin de fɔ u ye nin de fɔ u ye nin de fɔ nka i yɛrɛ ma fɛn o fɛn lamɛn i tɛ se k'o jalatigɛ ala ko cɛn ne ma lamɛn nka ko diinɛ ɲɛmɔgɔw ko ko président k'a taara min f'u ye ɔ k'a ka kuma ye olu hakili minɛ ko président kana bɔ yen ko baarakɛla don o de lasera ne ma n'a y'a sɔrɔ o don an b'a fɔ a b'a fɛ ka taa diinɛ ɲɛmɔgɔw don fili la o tuma u k'u cogo dɔn la diinɛ ɲɛmɔgɔw ma e ta baara la président ni premier ministre de ye e ta baara la n'i ye wulili in e wulili ko kuma ma fɔ i ye fɔlɔ k'e taara diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ nɔfɛ ko k'a fɔ président ye k'e kana bɔ yen maintenant tu te reproches quoi e yɛrɛ bɛ ka mun jalakili kɛ i yɛrɛ la c'est clair i bɛ ka mun de jalakili kɛ i yɛrɛ la maître Konaté i hakili sigi anw ni i yɛrɛ tɛ o mais contre ton système n'i y'o falen ali sini an bɛ bɛn fɔ la o on n'est pas contre toi mais bien sûr contre ton système o kama a fɔra ɲɛna cogo min ko diinɛ ɲɛmɔgɔw ko ten n'a y'a sɔrɔ a fɔra o fɔ cogo de la an b'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye u k'u cogo dɔn minisiri na a kana na a ka kara ka taa u da don kuma na n'a ka kara ye sabula n'i y'a selen olu ma a b'a dɔn jamana denw ka bonya bɛ olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sera an ka cɛkɔrɔba ani an ka karamɔgɔkɛ ma bangɔni na ni o ye serif usman madani hayidara ye o kuma hayidara ka don a jigi kɔrɔ a hayidara ko ko président kana bɔ yen a ye kuma min fɔ kuma in ye olu hakili minɛ o kuma karamɔgɔkɛ kɔni komi anw ka fɛn dɔn tɛ ten ala ko sariya la nka n'a y'a sɔrɔ anw ka kunfin kuma tun bɛ jate an tun b'a fɔ karamɔgɔkɛ tun ka kan ka a denw wele n'o ye anw ye aa denmisɛnw mun b'aw ni minisiri cɛ aa karamɔgɔ jamana sariya maa t'a fɔ minisiri ye ko nin don minisiri binna an kan an ma dɔ wɛrɛ ɲini a fɛ dɛ kabi seliba ma se fo bi an b'a la k'a fɔ k'a ka an baara ɲɔgɔn bila a k'a ka baara kɛ n'a sɔrɔ kiri jalakili min b'a kun kan a ka kiri teliya an ka taa kiri la nka ale t'an bɛ kiri papiyew ka taa sen da olu kan commune quatre la o tɛ bouger o tɛ yɛlɛ ka taa cour d'appel la kiri tɛna kɛ Rasbaci tɛna baara kɛ ale kelen suturali kama o tuma n'an y'o fɔ karamɔgɔ ye aa karamɔgɔ a nana fɔ ko projetw b'a bolo nka a m'a f'i ye k'a ye premier ministre nɛni anw ani Rasbaci ka ɲɔgɔn ye senfɛ a m'a f'i ye k'a ye président nɛni ani Rasbaci ka ɲɔgɔn ye senfɛ N'a tun y'o f'e ye e tun na ala ta fɔ a ye k'a fɔ aa ala tɛ sɔn maa ka i yɛrɛ ka ɲɛmaa k'i dafa o la tan k'a nɛni a m'o fɔ karamɔgɔ ye dɛ an kɔni ka bisigiyali la a da ma se o kuma ma donc aa o tuma kɔmi diinɛ tɛ tɔɲɔ fɛ karamɔgɔ yɛrɛ b'o wajulu kɛ cogo min don o don karamɔgɔ tun n'a fɔ minisiri ye aa i fana k'a lajɛ denmisɛnw ye min ɲini i fɛ koba tɛ i fana ka i sen bɔ denmisɛnw kan cɛ bila a k'a ka baara kɛ denbayatigi de don aa denmisɛnw o tuma kɔmi ko in bɛ nin cogo la aw dusu mana tiɲɛ cogo cogo aa ne yɛrɛ kɔni n b'a a ɲini aw fɛ ne bonya kama minisiri gɛnni ko kuma min b'aw da a fana ka sabali aw ka o dabila anw ma minisiri ta baara la o an ko nin ni jamana minisiriya de man kan donc a gɛnni ani a gɛnbaliya o décision laban bɛ président de bolo anw ta ye laɲini dɔrɔn ye c'est tout mais n'i ma denmisɛnninw lamɛn n'i girinna ka kuma peut-être denmisɛnninw b'a miiri a ko diinɛ ɲɛmɔgɔw minisiri taara duw kan a y'o bila an contre la Ka sɔrɔ a bɛ taa min fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye o ni sawaba cɛ ka jan i b'a fɔ a taara a fɔ Bayiba ye cogo min k' ale yɛrɛ taara bɔ Rasbaci ye kaso la k'a sɔrɔ a ma taa bɔ a ye kaso la a taara kɛlɛ de wuli gendarmerie la fo a ni gendarmew fɔra ɲɔgɔn kɔ ko telefɔni bɛ Rasbaci bolo kaso la Bayiba bɔra o nkalon kalama an ka kumaw senfɛ ani an ka walawalali senfɛ a ma ɲɛ olu ye mɔgɔ ci ka taa tribunal la ka taa ko in jateminɛ dɛ, mun yɛrɛ de bɛ yen exactement donc an ko minisiri a kana na taa anw ni maa si bila ɲɔgɔn na, a y'a tenter ka an journaliste dama bila ɲɔgɔn na, bi journaliste bɛɛ ye a faamuya. a y'a tenter ka jeunesse yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ça n'a pas marché a y'a tenter sisan a bɛna diinɛ ɲɛmɔgɔw sen don ko la o fana tɛna marcher a bolo n'ala sɔnna a ma parce que anw ka laɲini fila tɛ ras bath ka bila a ka hakɛ kɔnɔ nin minisiri sugu jamana mago tɛ nin minisiri fasɔn na an ka laɲini b'o de kan o tuma mɔgɔ minnu tun dusu kasira ko diinɛ ɲɛmɔgɔw kumana aa an b'a fɔ u ka jigiya k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw a bɛ se ka kɛ minisiri y'u don fili la mais an jigi b'a kan k'a fɔ karamɔgɔ hayidara min ko ko président kana bɔ yen ko mɔgɔ minnu bɛ mankan ci la nɔfɛ ko président kana olu lamɛn an jigi dan b'a kan kɔni k'a fɔ ni nin kumakan sera karamɔgɔ hayidara ma a bɛna denmisɛnw wele u ka taa ɲɛfɔ a ye mun na a man kan ka da nin minisiri in na ni ala sɔnna a ma denmisɛnw sigin bɛ k'o wele jaabi kɔnɔ ka se bankɔni na yen ka taa jira minisiri a ni dannaya man kan karamɔgɔkɛ k'a sen bɔ a sen na a ka nin kɛlɛ to minisiri ni denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an balimaw n ko sisan ko journaliste bɛɛ y'a faamuya nka kɔsa in na o don ko dɔgɔkun in kɔnɔ an ye journal reporter n yɛrɛ kɔrɔkɛ ɲuman n'o ye kasim tarawele ye a ka publication ye mali web kan u ye an jalaki fana nin cogo kelen na article dɔ publier la article in tɔgɔ t'a la a sɛbɛnnen don ko le juriste k'o de y'a sɛbɛn le juriste ye jɔnni ye a tɔgɔ ye di a jamu ye di a bɛ baara kɛ min o t'a kan nka a bɔra kasim tarawele ka journal kɔnɔ le reporter Ko an bɛ mankan caman na minisiri da la ko pourquoi an tɛ tugu kiri kɔ pourquoi an tɛ to justice kɔ ani jalakili caman aa o balala ne na kɔmi n yɛrɛ kɔrɔkɛ ɲuman ye Kasimu ye n y'a wele a ko mɔgɔ wɛrɛ ka contribution don contribution ye mun ye o ye mɔgɔ wɛrɛ ka hakilina sɛbɛn k'a bila ka na journal la ko k'a hakilina publier aa an ka jateminɛ na mɔgɔ min kɔni b'a ŋaniya k'a fɔ n b'a fɛ n kumakan ka bɔ journal kɔnɔ o tigi t'a fɛ k'a yɛrɛ dogo bilen o tigi kan k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ a n'a bɛ baara kɛ yɔrɔ min mais ka ban k'i tɔgɔ fɔ ka ban k'i jamu fɔ i bɛ baara kɛ service min na ka ban k'o fɔ ka kuma sɛbɛn dɔrɔn k'a sɛbɛn duguma ko juriste an ko an m'o faamuya o tuma an y'a ɲini an kɔrɔ fɛ est-ce que an bɛ se k'a dɔn jɔn de y'a sɛbɛn walima est-ce que a bɛ se k'a wele débat contradictoire la mɔgɔ min ye article in sɛbɛn ka minisiri lafasa k'a fɔ ko mun na an tɛ to jamana kiri kɔ an bɛ mankan caman lankolon na minisiri nɔfɛ est-ce que mɔgɔ min y'a sɛbɛn k'a publier kɔmi a tigi kumana journal la o kɔrɔ a tigi labɛnnen don ka kuma publiquement est-ce que a bɛ se k'a wele ka na deba la an ka sigi ne ni a tigi an ka kuma ta ɲɔgɔn da plateau sanfɛ arajo kan ni sujet in kan a ko a bɛna essayer o tuma jama ka to tulomada la An jigi dan b'a kan k'a fɔ deba ka di an kɔrɔ Kasimu ye a ka émission fana deba politigi don an jigi dan b'a kan a bɛna juriste in wele an ka sigi a deba kunna a ye min sɛbɛn journal kɔnɔ an ka sigi ka kuma ta ɲɔgɔn da kan a bɛna jamanadenw nafa kosɛbɛ an jigi dan b'a kan k'a fɔ kɔni a tɛna kɛ commentaire ye bilen sabu an kɔrɔ jɛlenya ka d'a ye deba ka d'a ye tiɲɛ bangeni ka d'a ye an ka foli bɛ Kasimu Tarawele ye nin yɔrɔ la kosɛbɛ an jigi dan b'a kan kɔni n'Ala sɔnna ma a bɛna bɔ o sira fɛ an balimaw jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ fɛn caman de kofɔ a bɛ fɛn caman de laɲini k'a yira président de la République la a ka na maa caman ka hakilina ni fɛla lamɛn a ka jamanadenw jateminɛ kosɛbɛ min bɛ dugu kɔnɔ a k'a ɲɛ jɔ u la an ye fɛn caman jateminɛ tɔɔrɔ min bɛ mɔgɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la karamɔgɔ kunda karamɔgɔ kunda dɔw ko olu tɛ se ka kɛ kuma dumannin fɔla ye dɔw ko ko olu bɛ tiɲɛ lase jamanatigi ma dɔw ko fɛn min yɛrɛ ye hakika ye waati de sera peresidan k'a ɲɛ jɔ a la kuma duman minnu bɛ ka fɔ a ye ani nidungɔ kuma minnu bɛ ka fɔ a ye a k'a tulo cɛ o kuma ninnu bɛɛ la tiɲɛ ye min ye o de b'a nafa o tuma o tiɲɛ o fɔli ye wajibi de ye karamɔgɔ min ni o ye o hakilina ta n'o ye imam sogore ye imam sogore ye u ko u ka kuma duman fɔ ni peresidan nɛgɛnni kuma dabila u ka tiɲɛ yira a la a ye min fɔ ni bɛɛ bɛ i niyɔrɔ ye a kɔnɔ mali ko in na an ka sogore lamɛn

jamana silama bɛɛ kan ka dugawu kɛ e ye i ni ɲɔgɔnna bɛɛ an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn dugawu kan ka k'aw ye don nata a ka jamana in wuli ka jɔ n b'o dugawu fɔlɔ k'i ye k'i fo ka tila ka arajo danbe lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo o tuma na foli bɛ bɛɛ ye mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ an'a kɔmɔgɔ bɛɛ n ma bɔ maa na farafinna ni farajɛ la o kɔfɛ jamana in taabolo ne kɔni ma min faamuya a ra tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la min ka gɛlɛn mɔgɔw ma an ka jamana faamaw ma jɔ u ma jɔ fiyewu o kuma kelen dɔrɔn kumaw ka ca an tɛna se k'a bɛɛ fɔ nka k'a fɔ ko a bɛ minnu da walima a bɛ maa min kɔnɔ ko faamaw nana u nana jamana sɔrɔ dingɛ kɔnɔ k'o le kosɔn o tuma na eh, a sɛgɛnna a ma se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ne fɛ o kuma in ni hakili munumununa dɔrɔn i b'a ye o kuma in ye kuma jugu de ye sabu faama b'a kalama diɲɛ b'a kalama maliyɛnw b'a kalama Ni- jam- n'i y'a ye masakɛ in ye masakɛ in ye fanga sɔrɔ bi a y'a sɔrɔ dingɛ in de kama jamana bɛ dingɛ kɔnɔ jamanadenw kɔnɔganna kɔrɔn tilebin ba ni kaɲaka san ni dugu taabolo ma sɔrɔ min ma na o tiɲɛ sɔrɔ kɔnɔgan jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ dingɛ de kama mɔgɔw nana faamuya ko laala ka nin don minisiriya ra n'u a ye cɛ minnu kɛ n'a nana o cɛ kelen b'a bɔ kuma dingɛ de ye a to ale ye fanga sɔrɔ n'o tɛ ni jamana tun bɛ basigi kɔnɔ ani lafiya kɔnɔ ani tilennenya kɔnɔ aa a ko ni a ko ni a ko fa- fa- fa- fanga in tɛ sɔrɔ dɛ o ka fɔ k'i bɛ dingɛ kɛ dalilu ye ko n'a sɔrɔ dingɛ kɔnɔ la o yɔrɔ kɔni bɛɛ k'o bɔ a kun na o kɔni kuma mamu ne de ye ani tiɲɛ tɛ kelen ye o kɔfɛ dun ka tila ka segin ka na ka tila ka baara lajɛ jamana bɛ dingɛ kɔnɔ ka n'a lajɛ hakililaba dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la olu ɲɛnabɔ man di teliya la o bɛ faamuya nka hakilila dɔw bɛ yen jamanaden bɛɛ sera ka wote masakɛ ye kun min na jamana ka hɛrɛ kama hakilila dɔw bɛ yen o tɛ faransi nɔ o tɛ ameriki nɔ ye o ye faamaw ka jɔbaliya ye n'o ye jamana balo nɔgɔya ye ko n ka jamana balo nɔgɔya tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u kan ka nɔgɔya o tɛ o tɛ maa si nɔ ye o ye tilenba tilenbaliya de y'a to balo ma se ka nɔgɔya a filanan jumɛn ye jamana sekirite k'a ye mɔgɔw bɛ ka faga hali bi kote bɛɛ sira bɛɛ kan sɔrɔsiw bɛ ka tɔɔrɔ o fana ye tilenbaliya dɔ ye o tɛ o tɛ dingɛ ni fɛn nɔ ye dɛ kuma ne kɔni fɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin kuma ninnu an ka hakili to a la faamaw ka segin u kɔ u k'a dɔn ko fanga ninnu ko waatiw don sabu janfaw don an bɛɛ b'a kalama maa maa ko tiɲɛ jamana kɔnɔ bi mɔgɔ t'i lajate wele bilala ko o tuma na tulobilenw ka na an dɛmɛ parti mɔgɔ minnu wulila k'u kana na olu kɛra maalankolon ye k'o kɛ maa maa farimaw ye k'olu kɛ dusubɔw ye bi ko kuma mana jɔ ne bɛ misaliya d'aw ma e ka waraba ka bɔ ka waraba kunbɛn ka waraba kunkolo ci k'a kan kari k'a bɛɛ fa ka taa se waraba kuni ma ka dɛsɛ ka ka dɛsɛ ka gɛrɛ waraba kɔrɔ a bɛ faamuya cogo di aw ka yoroboro bɔra k'u bɛna fo bamakɔ yan ka bɔ k'u kunbɛn n'awiyɔn ni fɛnw ye ka bɔmu ci ka taa se kidali kidali ye komi mali kuni don a bɛ mali kɛrɛda de fɛ ɔ ka mali bɛɛ minɛ ka taa se kidali ka ka golo ka jɔ sɔrɔsiw kana se waraba ku foyi ma se ka kɛ kɔnɔ kunkolo bɛɛ tigɛra a dɔw ko ko janfa don bon nin bɛ sen na an b'a kalama bɛɛ b'a kalama o la ne kɔni mago bɛ min na faamaw a bɛ segin aw kɔ tiɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la minnu bɛ k'aw nɛgɛn k'aw bila sira kan ka kuma fɔ aw ye k'aw nisɔndiya a tɛ mɔgɔw hakili minɛ dɛ ala y'i kɛ fanga ye tiɲɛ ye maa dɔ sigin bɛ k'i lamɛn a bɛ min dɔn i t'a dɔn i bɛ ka maa dɔ mara a bɛ min dɔn i t'a dɔn jamana ye jamana barikama de ye jamana in sigira a bɛ san ba duuru bɔ maa ɲɛnamaw b'a kɔnɔ maa barikamaw kɔnɔ n'a kɛra mɔgɔ mɔgɔ de kɔnɔ k'i ka tile fila fangani kɔnɔ k'i bɛna jamana in nagasi k'i b'a don sira kan sira min tɛ sira tilennen a ɲɛ tɛ foyi fɔ nka i bɛ sigi dɔrɔn i b'a kɔ lajɛ i yɛrɛ kun na maa tɛ dɛ i b'a kɔ lajɛ i yɛrɛ kun na heyi a ye tilen han n'a ma tilen a tɛ ɲɛnabɔ dɛ jamana tɛ jamana kuntan ye dɛ wa dugaw bɛ jamana in kɔ dɛ a kana siga o la fiyewu tuma ne kɔni b'a fɛ ka yɔrɔ min fɔ faamaw y'u ka tilen jamana kɔnɔ u ka sabati jamana kɔnɔ o tuma na mago b'o yɔrɔ la kuma laban ye yɔrɔ min ye hinɛbaliya min bɛ baara kɔnɔ hali yɔrɔ ci minnu kɛra nin ye jamana kɔnɔ ne bolo ne ka faamuya m'a fɔ e ta dɛ ko ne ta ne ta yɔrɔ kun man ka ci tan dɛ mali mali kɔnɔ bi ni maliyɛn min bɔra k'i bɛ taa muritani ye gɛlɛya sɔrɔ taara faransi ye gɛlɛya sɔrɔ i nana ameriki nin bɛɛ bɛ jamanadenw sɛgɛn na alizeri kɛrɛbɛtɛ u jigi ye min ye k'u bɛ na jamana kɔnɔ u bɛna sigi ka deburiye ka sonyani ni bɛnkanni to yen u bɛn'u yɛrɛ deburiye tabaliniw ni butigininw na ka balo u faso kɔnɔ u mansaw kɛrɛfɛ k'u labalo se wɛrɛ tɛ yen ka tila ka taa olu ka minɛnw vinenkolo ji da ko yɔrɔ bɛna sanuya yanni ka yɔrɔ sanuya ne badenw u dun bɛ ka takisiw ni fɛnw sara hali n'u tɛ takisi ni fɛn sara u bɛ k'u yɛrɛ kun kɔni balo o ye fɛn dɔ ye u ka sigi k'a f'u ye maaya kɔnɔ hakilimaya kɔnɔ taasi kɔnɔ kodɔn kɔnɔ o tuma na an bɛ yɔrɔ in la aw ye a ye bɔ yen dɔɔni dɔɔni kin o kin u ka kinw data dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni o tuma ni dɔ ta banna u bɛ na dɔ wɛrɛ ta la ka baara kɛ ten baara bɛ ɲɛnabɔ nka tilegan den de kana wuli ka jɔ komi cɛ wɛrɛ ka mɔgɔw ka yɔrɔ ka yɔrɔ bɛɛ fɛn ka taa ka mɔgɔw latɔɲɔ ka fantanw sɛgɛn ka tila k'o bɛn jamana waati ma bɛɛ b'a kalama ko mali kɔnɔ ko samiyɛ waati samiyɛ laban waati k'o ye kɔngɔ waati ye k'o ye baloban waati ye ka tila k'o bɛn o waati ma kuwa ɔ baara ninnu bɛɛ kɛra sa ko yɔrɔ bɛ sanuya o tuma na a yɔrɔ sanuyara bamanankan don sabu n'i sera ɲarela kɛrɛda fɛ bi ɲarela kaburudo sanuyara bi sanu gɛtɔrɔ yɛrɛ dilanla yen bɛɛ ɲɛ b'a la sani gɛtɔrɔn dilanla dɛrɛ hakilimaw ɲɛ b'a la yen dilanla baara ɲɛna worobinɛw dilanla fɔzo senna e tiɲɛ yɛrɛ la aw ni ce aw ni baraji aw ni ce ne b'u fo ka fara nin yɔrɔ kan yɔrɔ dilanla o wala yɔrɔ kun man ka kɛ tan fewu ka fantanw jigi tigɛ tan n bɛ tila k'a lakali kuma laban ye mun ye maa minnu bɛ ka faamaw tanu kalon ye nka u k'a dɔn ko ala bɛ dɛ lahara don faamaw ye fantanw tɔɲɔni min kɛ u bɛ kunko sɔrɔ aw minnu y'u dɛmɛ kalon kan ten kalon kan ten o tuma na a bɛ kunko sɔrɔ dɛ fantanw tɔɲɔna k'u sɛgɛn maa kelen dɔw ka mago sara a kelen bɛ ka maa tan maa mugan balo o sigi bɛ so kɔnɔ a ye kuma ka bɛn fasodenw anw de ye kelen ye fa kelen ba kelen don an ka kɛlɛ foyi in dabila an ka hakiliw di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ i ye faama ye i tɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye i tɛ foyi ye waatikɛ kɔ n b'a fɛ ka kuma min fɔ a bɛ ɲɛgɛn de nin ye ko faamaw ka sabali u ka segin kɔ u ka na jamanadenw ka hakili ma ko danbe danbe ko yɔrɔ dɛ wa ala ka ala ka fɔrisi ala ka fanga de ye fantanw ye dɛ kuma laban ye mun ye an ka mali karamɔgɔw fana heyi a ye segin kɔ dɛ sabu jamana kɔnɔ bi n'i y'a ye wote in kɛra ka se ka ka fanga di masakɛw ma bi ka fanga di masa ninnu ma bi karamɔgɔbaw de kumana u ka u ka u ka sunamisiriw kɔnɔ ani u ka zawiyaw kɔnɔ ko ka wuli ka jɔ ko ka se ka fanga in de dɛmɛ o de fanga gan ye ɔ ni ni fanga defɛti ta baara ma se ka kɛ ka ɲɛ normalement o karamɔgɔba kelen kan ka bɔ zawiyaw kɔnɔ ka bɔ sunamisiriw kɔnɔ ka bɔ an yɛrɛ ka wabiyamisiriw kɔnɔ ka bɔ an ka zawiyaw kɔnɔ ka tila ka bɔ ka jɔ o aridun kelen na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ko a ka wote ninnu ye tiɲɛ yɛrɛ wo ma fa walima nin fara nin bɛ tan danaya bɛ sabati kɛ nka aw mago aw mago sɔrɔla dɔrɔn aw tun bɛ kɛlɛ kɛ fɛn min kosɔn ye aw yɛrɛ ka hakɛw ka to a bolo a bɛ tɔɲɔni min na a bɛ nafolo min sɔrɔ ka to a bolo tɔɔrɔw bolo dɔrɔn aw da den na faamaw bɛ ka fantanw tɔɲɔ wa an ni n ko mɛn o karamɔgɔ bɔ yɔrɔ tun u k'a dɔn a ye karamɔgɔ ye ee maa se ka bonya ala ye dɛ ko karamɔgɔw ko nin ko in ne m'a faamuya dɛ inna allaha ya'muru bil adli ala ko k'an ka kɛ laadiri ye karamɔgɔ n'an ma kɛ laadiri ye ko bɛ dɛ wa mɔɔ tɛ dalatɔ ye dɛ maa donna ka finikoloni don hakili min b'a ra a tɛ masakɛ la ko n badenw an sinju foli don ka lase jamana den bɛɛ ma jamana ala ma sabati jamana ala ka barika don a ra maa min k'i bɛna jamana in dɛmɛ i kɛra denmisɛn i kɛra maakɔrɔba ye an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don i la ala k'an dɛmɛ maa min k'i bɛna jamana in dafiri ala e de cɛnnikɛlaw minɛ cogo ka tɛmɛ anw kan ala e k'u minɛ firawuna halakiba ko ala ne de don

a bɛ kɛ i n'a fɔ ni kura de fiyɛra n na ka n wuli ka n jɔ nin kumakan ninnu mun ye fanga mankutu tiɲɛ bi nin kalo laban ninnu kɔnɔ rasbati ko kuma ne da ti maga n yɛrɛ ta la rasbati ko kuma a ye fanga mangoya ka se hakɛ la a barika bonyana n'i donna sugu fiyɛw la bi ka taa biro kɔnɔnaw la ka taa dugu kɔnɔnaw la ka taa famiw kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲini ka kasi sisan ko fɔ an ka telefɔni sira labila u ka se ka don min b'u dusukun na ka se k'a fɔ nka waati man jan bi bi jɛmu ye ɛri kelen ye mɔgɔw bɛ ɲini ka kasi telefɔni nɔfɛ u ka se ka don ka kuma ka dɔn mɛtiri konatɛ kɛmɛ ka mangoya min se fanga ma bi a kɛmɛ ka gɛlɛya min se fanga ma bi un ministre de la république mɛtiri mamadu ismaɛli konatɛ Konatɛ ye kuma damadɔ fɔ imamu Sogore ye kuma damadɔ fɔ sisan a ko min bɛ kɔrɔn fɛ ko janfan don effectivement janfan don an ka sɔrɔsiw bɛ ka faga cogo min don o don janfan don o janfan kɔnɔ tubabuw bɛ k'a ɲagami hali bi ka taa fɛ tubabuw bɛ k'a ɲagami Kibaruya dila minnu ni u fura dama dama de Faransi ka bɛnbɛnbɛnw kan o dɔ ye anw ka wuli ka jɔ ni kɛlɛ ye Michel Tomi ko wulila an ko an tɛ se ka an ka président labila kɛnɛmamɔgɔw ye an ko jama ka président de la République bonya en tant que première institution N'a ma diya an ye deux mille dix-huit an ka carte NINA b'an bolo an bɛ taa jigin ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ yɛlɛ mais tant que a bɛ fanga in na a ni bonya de ka kan a mago bɛ dɛmɛ min na k'a to jamana ɲɛni sira kan o dɛmɛ ni anw ma kɛ fɔlɔ ye an bɛ kɛ filanan ye o sira kan an y'a ye tubabuw bɛ k'a ɲagami Président ye taama min kɛ sisan ka taa faransi u ye Michel Tomi ko kun wuli a bɛɛ ye ka affaibli a bɛɛ ye ka a déstabiliser kɔrɔnfɛla ko in u bɛ k'a ɲagami don o don ka bɔ o la ka na Mopti u bɛ k'a tunun min ye minisiri dɔ bi yan n'o ye maître Mamadou Ismaël Konatɛ ye a bɛ ka fitinɛ ɲaga bamakɔ a bɛ ka balawu tasuma ka da don ka président de la République mangoya i ye président yɛrɛ min neni ka premier ministre yɛrɛ min neni an tilala ka mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ jamana in kɔnɔ mɔgɔ dɔnnenw ni mɔgɔbaw la olu ko kiiri in don olu yɛrɛ bɛna baara ɲɛ kɔrɔ maître Konatɛ tɛ se ka sɔsɔli kɛ k'a ye IBK neni ale sigilen ɲɛ na o fana ko k'ale bɛna fara an kan a ko la o kama an ko an ye marisi min kɛ samedi an ye dɔgɔkun kelen di an danbe ye an bila k'a fɔ an tɛ se ka jɛn ni tɔɲɔni ye danbe ye fɛnba de ye danbe de bɛ mɔgɔ bila ka ɲugun fɛn dɔw la a bɛ hɔrɔnya de kofɔ ko ni lebu kɛra surɔfana ye hɔrɔn bɛ si kɔngɔ la munna sabu n'i ye muru turu mɔgɔ la a dimi bɛ da a kelen na mais n'i ye mɔgɔ danbe lanɔgɔ a bɔkolo ani mɔgɔ minnu bɛna bɔ a la a n'olu de jɛ bɛ danbe in na o ni nɔgɔli man kan o kama ni mɔgɔ kelen kunma suulila a b'i n'a fɔ kunmasuuli yɛlɛla a bɔnnaw kan kunmasuuli yɛlɛla a den n'a mɔden n'a fufafu kan c'est pourquoi kodɔnnaw kumana ka danbe mankutu fɔ n'o ye dignité ye i n'a fɔ Mahatma Gandhi a ko dès que

mɔgɔ si ka wajibi fanga tɛ se ka i tintin ka i kɛ jɔn ye tuguni o kɔfɛ sabu i danbe b'i wajibiya ka wuli k'i jɔ k'a fɔ i tɛ o tuma minisiri a sera kunnafonidilaw ka baara intégrité de ma a sera an ka baara danbe de ma ani an ka baara hɔrɔnya o kama an bɔra ka marcher samedi tɛmɛnen an ye dɔgɔkun kelen de di minisiri ma ani gouvernement ma Ras Bath u k'a bila k'a ka baara kɛ ni kiri bɛ jalakili min k'a la an ka taa kiri la joona an ye témoin min sɔrɔ ka constituer contre maître Konate témoin b'an bolo an ka enregistrementw b'an bolo comme preuve matérielle ani min bɛ taa kiri kɛnɛ kan mais comme an ɲɛ b'a la kiri in tɛna kɛ maître Konate b'a dɔn kiri da man d'a la laɲini ye Ras Bath ka da ka bɔ arajo kuma na u k'a to nin cogo la u b'a traîner fo ka sa bɔ kuma ma an ko n'o de don ni gouvernement m'an jaabi ɲani dɔgɔkun kelen cɛ sini o ye dɔgɔkun kelen dafalen ye an bɛ makɔnɔni kɛ fo ka se mercredi ma mercredi an balimaw an bɛ marche filanan dati bɔ o marche filanan témoin minnu bɛ yen n'u ko u bɛ fara an kan an b'u tɔgɔ sɛbɛn o kɔfɛ Maitre Konate ye jamana sariya minnu violer a n'a ye maliyɛnw dusu kasi ka se hakɛ min na an b'a kɛ lɛtiri ye min tɛmɛnna a ni Ras Bath cɛ an b'a kɛ lɛtiri kɔnɔ ka preuve d'a kan ne ka enregistrement bɛ n bolo an b'a kɛ lɛtiri kɔnɔ ka preuve d'a kan an balimaw an bɛ bɔ ka marcher cɛw ni musow denmisɛnw ani mɔgɔbakɔrɔw an bɛ bɔ kɔmi gouvernement jɔnna an fɛ ko la an ka baarakɛden o fana ka baarakɛdenw de ye gouvernement ye an bɛ bɔ an bɛ taa Sebeninkɔrɔ an bɛ taa lɛtiri di président de la république ma i ka nin minisiri nin mɔgɔ sugu de don a bɛ nin de fɔ i kan a ye nin de kɛ an na a ye nin de kɛ an an bɛ taa papiye di président de la république ma ka sigi k'a kɔnɔ an jigi dalen b'a kan k'a fɔ a ka mɔgɔw ye min fɔ an ɲɛna an tɛna fɔ an jigi kɔ parce que u ko an ma ko président yɛrɛ ko k'ale to fanga la a t'a fɛ k'a mɛn a tulo la ko mɔgɔ ye gɛlɛya lase kibaruyadila dɔ ma an tun dara kuma in na an yɛrɛ tun kɔmansera ka président tanu ko a kab'a sigira kibaruyadila tɛ ka fɛn fɔlɔ nka an y'an t'o la kelen tununna mɛtiri Konate yɛrɛ taara ko ale bɛ k'o ka avocat ye kibaruya si ma dɔn o la a tɛ hali o tigi tɔgɔ fɔ bi an y'an t'o la dɔw gosira an y'an t'o la Ras Bath ko minɛna k'o kana kuma yɛrɛ bilen donc An kɔmansera sisan sa ka siga est-ce que président a tun fɔra ko i ko mɔgɔ kana se presse ma u ye nkalon de da i la wa ou bien i ye stratégie de falen ou bien minisiri bɛ min na i t'a kalama ko waati sera o tuma an balimaw nin de y'an bɔ kan ye jama min bɔra samedi komi u tun ɲɛna ko jama tɛna bɔ jama min bɔra samedi o y'u gan kamana na o de la a ja tigɛra a bolila ka taa ko karamɔgɔw ka don an ɲɛ ko président kana bɔ yen président ye anw de ta ye e anw jugu tɛ président ye i n'a fɔ an jugu tɛ minisiri ye cogo min président de la république ali sini n'u ye baara daminɛ min ni jamanadenw ko alihamudulila anw ka dɛmɛ b'a ye tubabuw bɛ janfa min na kɔrɔn fɛ ani Mɔpti an t'a labila u ye an bɛ président kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ ŋaniya ye ka jamana déstabiliser i ni anw bɛ ɲɔgɔn na an tɛ n'i to yen o la nka n'Ala sɔnna président de la république an bɛ s'a ma ni bonya ye an bɛ s'a ma ni karama ye dɔw ko ko e ko an tɛ siran ka se président ma i yɛrɛ ka président ni e siranna ka gɛrɛ o la du kɔnɔ i yɛrɛ fa gɛlɛya bɛ du kɔnɔ e dɛsɛra ka s'i fa ma ka taa f'u ye ko aa papa nin gɛlɛya de bɛ du kɔnɔ gɛlɛya i n'a fɔ i fa ye wara de ye ou bien jinɛ de don walima mɛlɛkɛ sugu dɔ don non an b'a dɔn IBK ye hadamaden de ye a bɛ sariya dɔn a bɛ démocratie dɔn an bɛ wuli ka s'a ma pacifiquement bonya kɔnɔ karama kɔnɔ jama min bɛna bɔ an b'a fɛ samedi jama o hakɛ ka tripler an n'an ka ɲɛmɔgɔw journalistes maison de la presse président association ɲɛmɔgɔw an bɛ bɔ ka taa lettre di président de la république tɛgɛ ma k'a fɔ i ka ministre ye nin de k'an na an ka laɲini y'an baarakɛɲɔgɔn Ras Bath a ka bila a ka droit kɔnɔ an tɛ kɛlɛ nɔfɛ jamana kɔnɔ an tɛ wɔyɔ nɔfɛ jamana kɔnɔ o de ye an bɔkun ye an bɛna o baara de daminɛ i bonya bɛ kuma na kuma ɲɛna o la an bɛ eh, foli ni tanu di lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma hali bi u sɔgɔlen don Maliba FM na bi kɔnɔntɔn kɔnɔntɔn tomi murumuru duuru ni ala b'an ka jɔnya jɔn na ntɛnɛndon an ni eh, Abdoul Niang ɲɔgɔn sɔrɔ an na segin nin kuma in kan yan tuguni parce que kuma camanba bɛ yen bi maaw bɛ nɛgɛjuru sira la o la an b' aw fo eh, lamɛnniko ɲuman na nɛgɛ karafe tun bɛ Yasiri bɛ bolo ya Suleman Tarawele Soul to Soul ale tun bɛ ka a balimakɛ ani a terikɛ a baarakɛɲɔgɔn Abdoul Niang ale bisimila o tuma an b'a fɔ aw k'an bɛn ala ka su hɛrɛ sukura